Ndị Igbo mma mma nụ. unu ga-echerekwanụ m cheretụnụ m ntakịrị ndị tiktok cheretụkwanụ m ntakịrị cheretụkwanụ m ntakịrị cheretụkwanụ m ntakịrị mma mma nụ cheretụkwanụ m ntakịrị o. n'oge ụfọdụ ihe a na-eme ọ dị ka e ziri ya ezi ọ wụkwanụghị agwa

ndewonụ mma mma nụ mma mma nụ mma mma nụ ndị tiktok you're welcomed ndị StreamYard Facebook ka YouTube unu hụrụ na ihe chọrọ ime m ugbu a anọkatara nnọọ ihe achọkwa iwepụta ihu m as in ihu m ahụ dịzị ka nsị a mara n'aja mere o ji ọ chọghị ịbata but ọ batalanụ ndewonu ndewonu ndewonu ndewonu everybody you are welcomed unu mara ihe anyị ji wee bịa taa omenala igbo efula omenala igbo agakwanaghị efu aha m bụrụchikwa eziada malin ngozi chukwuka onyeọcha onye ụmụahịa na-ewetara unu ụbakala ụmụahịa na-ebutere unu omenala igbo efula and omenala igbo efula bụkwara ebe a na-abịa akọwara anyị ihe gbasatara ọdịnala na omenala ndị igbo and unu ma na onweghị nke m ma but ana m amụrụkwa anyị niile na-amụ the same time and onyekwa na-akụziri anyị ya onye na-akụziri anyị ya bụ dede m a na-akpọ maazị eze mmụọ iheanyịchukwu dede m you are welcome sir eze mmụọ ndewonụ igbo mma mma nụ dede m ịmaala na ịbatakwa otu a ọ na-adịkwa mma ka ịkọwakwara anyị onye ị bụ ọzọ ịkọwakwara ndị na-watch na tiktok ndị na-watch na facebook ndị na-watch na youtube onye maazị eze mmụọ iheanyịchukwu anyanwụ bụ sir Ah, Igbo mma mma nụ Ah, ndị Igbo asị m unu mekanụ ekelekwa m gị eh, Ada dị ọra mma Em, okwu gị mara mma Em, ndị be anyị ndewonụ awụ m maazị Iheanyịchukwu anyanwụ Ah, edukwana m oche mmụọ oche mmadụ Em, awụ m onye otu e ji akpọ otu ntọala ọdịnala anyị so m na otu n'ime ndị isi A- otu eji akpọ otu ntọala ọdịnala wụ otu eji ahụ maka ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo ọkwa nwa eji elegide ihu mmụọ eh, ndị eji anụ ihu mmụọ em, ihe niile gbasara okwu mmụọ n'ala Igbo ọkwa nwa ejikwa elegide ihu mmụọ n'ahịa niile n'ala Igbo ọ nwa eji elegide ihu mmụọ niile nụ na mmiri niile n'ala Igbo maka enweghị mmiri n'ala Igbo enweghị enweghị e, awụghị mmụọ ka eji hima ya enwekwana ahịa n'ala Igbo awụghị mmụọ ka eji hima ya enwekwana obodo n'ala Igbo awụghị mmụọ ka ejiri hima nwụ nke onye Igbo ga-abịa ya sị gị ya sị ka nwa wụ community ma wụ e, e, Christian community ha wụcha ashị ashị ya ejiri hima community niile obodo niile n'ala Igbo wụcha ihu mmụọ onye ụka abịa sị gị enwere emume nwa eji eme ha wụ emume nwa eji eji echeta ma ehimara obodo ahụ enweghị obodo eji ihu mmụọ hima enwekwana obodo obodo nwere ahịa azụga eji ihu mmụọ hima ahịa ahụ a ndị Igbo bịa dọkwa gwa gị sị anwụ anwụ ejila eme na ihe mmụọ ya ma iji eje ala Igbo ya ma iji eji ime ha awụghị iji eme ihe mmụọ ya wụrụ ma i- iji akọ ugbo n'obodo gị iji eme ihe mmụọ maka obodo niile n'ala Igbo ọ mmụọ ka eji hima nwụ anyị ndị eji elegidechi ihu mmụọ ndị anyị kwara ndị eji eme ihe n'ime ele elekwa a na-echekwa ndị ọdịnala na ndị omenala na usoro akụkọ ihe gbasara Igbo jiri bịa igbo jiri nụrụ kpa ejiri mụọ ndị igbo maka igbo abịaghị abịa igbo mfụnala kpa kpa igbo jiri bịa hepụga akwụkwọ eshiri mụọ ndị igbo ma nwa jiri fụa ebe nwa eshi fụa eh, ma eshihụ na mmụọ fụa ọ eshihụ na mmanụ fụa ihe ndị ahụ niile wụ ihe gbasara igbo ka anyị ji echegide ka ọ hapụ ịlalụ ọ wụ ihe ntọala ọdịnala ya na-ejikọkwa otu ndị ọdịnala ndị ọzọ mana akwugasị onye ọbụla nwere otu ọdịnala ịma kpa nnu ga-eshi mee ịchọrọ iso ndị ọzọ mega ọdịnala ka nna nwụ na-enwe mmekọ ka akwa ụkwara ọ wụrụ ofu kpọtụrụnụ anyị na ntọala ọdịnala enwekwana obodo nnu wụ ndị ọdịnala nụ n'obodo nnu kama nna echi nne na nna mma ma enwere ndị ọdịnala ebe ọzọ kpọtụrụnụ anyị anyị ga-eme nnu nna ahụkwa ndị ọdịnala nụkwa obodo ndị ọzọ dị iche anyị gụkwana anyị ga-eche na anyị ga-edu nnu anyị ga-eme ọdịnala iji ọdịnala narịla nnu mfe ọ wụ ihe nwere ike ikwu ndị obodo maazị ị kọwaala nna anyị ọfụma ee chukwu ga-agọzi anyị otu ọbụla o si wee gaa mana ihe unu ma na isiokwu anyị taa isiokwu anyị ma nkọwa okwu anyị taa bụ ịwa ọjị na ịwa ọjị bụ the main one anyị ji sị ka anyị butere unu ee dede m ikwute ịkọwacha kọchara anyị ihe ijikwa ihe iji wee kwute okwu maka ịwa ọjị bụ o nwere mbọsị anyị kwutewe kwute okwu maka mkpụrụ ole ọjị na-awa ma na-adị ma before a waa ya a waa ya nke a ga-eko nke a ga-enye ndị mmụọ na nke a ga-enye ndị ndị mmadụ so ka ị kọwara anyị otu e si awa ọjị n'ala Igbo ma nwaanyị ọ na-awa ọjị n'ala Igbo mhm. ịwa ọjị na iri ji ka anyị bịara ka anyị kwuchagodi maka ịwa ọjị ee ọjị na ji wụkwa ịma ọ ya wụ e kwuma ụka onye Igbo kwesịrị ige ntị ama ọjị na ji ọjị na ji wụ otu na mmụọ Ah. ọjị gị lekwa ha gaa hụcha ha mmụọ abụọ yiri Mhm. ịgbala ọjị na ji wụ otu na mmụọ Mhm. ọjị wụ ị ma ndị igbo eji erili isi ji Mhm. Yes. ọjị ahụ ị lega nga ahụ wụ- ọ ya wụ isi ji hmm. isi ji ahụ eji akụ ala ọ hmm. ya wụ ọjị na mmụọ so onye Igbo chiri isi ji ya erie ya n'ọjị maka ihe n'ime ọjị na ji ọ wụ otu ọnju ka a bịa okpokpo onye Igbo awa ọjị a bịakwanụ mbido afọ onye Igbo awa ji maka ah. ọjị eji emepe ụzọ hmm. ọdụghị ụbọchị mhm. ji ejikwa na-emepe ụzọ ọdụghị afọ a kọwama ị ga-ahụ ihe niile ga-edo gị anya ọ njụ ka ndị Igbo eji eme emume iri ji ị ma ndị ụfọdụ ama emume iri ji ahụ ọ dabara adaba ha hụ ma afọ ndị Igbo eji agwụ na afọ ndị Igbo eji ebido ma anyị soma ya usoro ndị Igbo ọ ma afọ ndị Igbo eji agwụ ọ ma afọ ndị Igbo eji ebido ma ha eji eme emume iri ji emume iri ji awụhụ naanị awụhụ naanị bịa rie na ṅụọ kpa ndị mana eji ekwu acha awụhụ harvest ime ime thanksgiving ọ wụ ya wụ ihe Igbo eji ekwe eme emume iri ji ya ma ya ma oso ya ma a si echiche ahụ bịara abịa ọ bịara ọ bịara mgbe e mebiri ya hmm. e nwere ihe ndị eji eso e nwere ihe ndị eji ekwe eme emume iri ji ka ha esoghị ya ọ wụhụ ọ wụhụ ihe gbasara ha eh, eh, ihe ubi inye otito onye ka ị na-enye gị otito ee ma bịa ma abịa sị ụka ọjị igbo ji awa ọjị abịa sị gị ndị igbo ejila akụna ọjị akụ ndị ala ofe mmanụ eji akụ ọjị ee ndị awụsa eji ere ere ndị igbo a na-awa ya awa ọ wụ ashị igbo ji akụ ọjị gị baa ụyọ dike mhm. ihe mere ndị Igbo ejila akụna ọjị eji akụ ọjị akụcha ya zụọ ya nga nga nga nga gbara japụ ọ nga akọrọ ji ya arịa ahụ a na-awa ya na-ere ya olu maka ndị Igbo nwere ugwu nwa eji akwaịla ọjị ọ mhm. njụka gị ụyọ onye Igbo mgbe gboo gboo ị nwere ike mhm. ohe ọbụla ị bịara gaa hụ otu ọjị otu osisi ọjị ọ wụ abụọ hmm. maka emeghị ya shi eji ya akpama ego eji akwaịla ya ugwu ọ wụhụ iji ya akpa ego wụ ihe wụ mkpa ndị Igbo onye Igbo wụ ya nwee ọka ọ ga-eji na-agọ ọjị na-agọdo ndị ichie na-agọdo mmụọ na-agọpụrụ mmụọ nụ ya nwa akwa arụ ọrụ ezumezu ya nwa akwa arụ ọrụ ọhụ onye Igbo chọrọ ọ wụ ire ere ihe mere o ji mee a ndị ofe mmanụ eji akọ ya nga ọ bara ụba wụ ndị ofe mmanụ rega ya erega ejihụ ya akpaga ego onye igbo ejila akụla ọjị shi e ree ere onye igbo ji akọ ọjị maka ọ mara na shi ọjị ọjị rị sacred ọjị ọjị miri emi na mmụọ ọ wụ ugwu onye igbo eji akwaịla ọjị ọ bụ otu ugwu ahụ ka igbo eji akwaịla osisi ọjị maka e nwere osisi ndị na osisi ndị wụ osisi mmụọ igbo eji enye ugwu ọjị so n'otu ime mmụọ mm-hmm. ị wara shi ndị kwanụ ndị Igbo ejila akọla ya shi erema ya erema hapụkwa shi taa na wee shi a na nwere ndị ndị werela ya wụrụzi ahịa nwa eji azụ ahịa nsogbu a na onwekwa ha ọjọọ ebe so ndị Igbo adị suppose ire ọjị ere ọ wụ na ha adịghị suppose ire ere mba gị mgbe gboo gboo ha nwa a na-akọ ya shi ha ree ya ere ha kọọ ya onye ọnụ nga ọwa ịwọ ya na-eji ya eme ihe nchọkwa ndị ọ ga-achọla anyị na nwere ike nwere ndị e nwere enyi gị na ga-enye ya nara ya nwa ego ụdị ọ wụhụ ka iji eji ya mema eji shi eh, mmanụ zụga ahịa ị na-azụga ahịa ọjị ị wara ehe ọ wụkwa ndị Igbo eji eme ya maka ọjị enwere ugwu eji akwaịla ọjị You are Okay. enwere ugwu. ugbu a ikwu ihe a ka m rụrụtụ something aka o nwere ihe mere oge m dị ntakịrị Mm. na ụmụnne m oge o nwere ukwu ukwu ọjị dị n'akụkụ n'ebe ụmụnne m ahụ and um, amaghị ihe a na-akpọ stubborn na isi ike ime isi ike enwere m isi ike oge ntakịrị ehe. Mm. ya na asị na ọjị ahụ na onweghị onye na-aghọ ọjị ahụ na onweghị onye na-emetụ ya aka abụkwanụ m nwatakịrị nwaanyị onweghị ihe m ma ahụ but because na achalenjiri m m gaa ghọọ ọjị ahụ, ọ ihe jụ- ọ ihe m- onwe ihe ọjọọ ihe ọjọọ n'ala Igbo Ọ ọjọọ. Nwaanyị ejila nwaanyị ejila wọrọ ọjị kemgbe na mbụ. Nwaanyị ejikwa na-eti n'elu ọjị. Nwaanyị ejila wọrọ ọjị. Anụ- Na Ọjị nwaanyị mma anaghị aghọ amaghị m na nwaanyị anaghị aghọ ya aghọ ee ọ nwaanyị a na- na ya na-awa ọjị mgbe igburugbo hmm. ejila awala ọjị awa sef mgbe igburugbo ọjị ji eji aka ada n'ugbe hmm. ya rucha ya rucha ike ya daa abịa ebe ụdara eji ada maka hmm. eh, eh, isi ahụ ji anya arụ so o nwere nke ọ ga-eru ya ruala ehe ya ada akpụ eh, gị na je gbawa ya ga-achọ ọjị dị n'ime ma ọjị apa akpa

ịmụ ụdịrị ahụ Ee, bụ ya na- ya na-agba afọ ya na-ekpuchi Mm, okay. Mm, Mm. wow. So, okay, so ihe ihe ihe m mere that time awụghị ihe jiri eji but ebe nna mmanụ gị ọnụnụ o nweghị ihe soro m ee ọwụ ya ịma ndị mmanụ si ji asị ndị ndị ebe ka anyị ji asị ihe mmanụ amaha ejila eme na ya ọ asị ihe mmanụ ama- ihe mmanụ ama eji egbu ya sị okay so ihe mmadụ na-amaghị anaghị egbu ya na ọ bụghị eziokwu na ihe mmadụ na-amaghị ihe mmadụ ihe mmadụ amaghị ihe na-egbu ya okay chere m gwa gị na ewere na etila gị nshi na nri a na-eme a na-etila gị ya nshi gị rie ya ị ga-anwụ na kama ị mara na m tila ya nshi gị a na-eri nri ahụ so ihe ihe na-egbu mmadụ ihe mmadụ na-amaghị ọ bụghị mmadụ ma ihe mmadụ ma a ga-egbu gị ịwara ee kasị a sị mmadụ aga mmadụ ejila ahụcha nshi shi ishi kpuo ya hmm. ịwara ọ ihe ị maahụ maka ị ma ya ọ ihe ahụ ha nwere ike imerụ gị ahụ hmm. ịwara e nwere ihe rị iche ihe mmanụ amaahụ na onye aka ya dị ọcha ọwụghị hmm. otu ahụ eh, mmadụ nwere ike iche enwere ihe ga-eme eh, ajụ m ogu gị si hmm. ihe m amaa amana m hmm. ịwara ajụgo ogu maka enwere ihe mere ni eh, ama abụ onye mere ihe ahụ ana onye ọ la-agọga agọga gị nwoke gị na nwere ike ịkpọasị ihe m amaa amana m ka ahụ rị iche ọwụ ke na ewerere ihe etila gị na nri and ị maahụ sị etila gị ihe na nri i rie ị ga-anwụ that is true and then back to ihe isiokwu anyị taa ịwa ọjị kedu ndị na-awa ọjị and kedu ụdị ọjị a na-awa kedu otu ebe age ị ga-erute ma ọkwanụ in grade ị ga-erute dị entitled to ịwa ọjị and kedu ụdị ọjị a dị suppose ịwa taa n'ala Igbo Mm. Eh, ndị ji awa ọjị kembụ na mbụ wụ nwoke ọla ma mmaghị o nwere ike wụrụ nwaakịrị rị afọ ise Mhm. ee aja mara n'alaghị enye ya ọjị shị ngwa ya kpu- ya ya gba ya gbọwa mgbe ọ ga ya mgbọwafu ịwala kama e nwere onye ga-anọ nga ahụ nwere ike mma ya ka ukwu ọ mma ya ọ nwanne ya nwaanyị toro eto ga-anọ na-agwa ya ha ọ ga-eme ịwa na-eme ya maka ọ nwaakịrị ọ dị ka ọ wụ ịwala ya ya nọrọ nga ahụ nwaanyị ekwesịghị ịwa ọjị eji m onye rị afọ ise ma maka ọwa onye onye rị afọ ise ka mma nwere ike ịpa afọ ofere aka ịwara ndị ke ọzọ a ga-apa afọ ofere aka maka ọ wụ nwoke ka ọ wụ ịwara nwoke ọbụla nọ nga ahụ tọcharanị so nwere ohere kwesịrị ịwa ọjị a na-azụrụkwanụ nga nwoke dị ahụ eme ya onye tọchara ọ wụ onye ozugbo nwe wụrụ isi ha n'otu eme ya onye chiri echichi kama igbo igbo ga-ebido so chia na onye tọchara maka enwere ndị igbo ee, ma ha ga-asị gị igbo igbo jire igbo enwe nsọpụrụ ndị igbo nwere nsọpụrụ ndị igbo ga-akwanyere mmadụ ugwu ọ bụ omenala igbo dị ihe mere ndị nwa eji asị ndị igbo enwecha nsọpụrụ ọ wụ eji ha awa- eji awa ahụ ndị igbo onye igbo ejila akpọli isi ala nye mmadụ ibe onye igbo ejila akpọrọ isi ala nye ihe ọ maha isi ya na ọdụ ya kama onye igbo ga-enye gị nsọpụrụ kelee gị bịaruo ka ya nwee isi ala ọwachi ọ wụhụ omenala igbo ọ wụhụ omenala igbo omenala ndị igbo eji abịadụ nwa nụrụ eh, ụlọ ụka nwa ekpute okpu ha wụ iberiberizm ọ wụhụ mmụọ ndị Igbo ma onye ọla ị ga-ahụcha ma ndị ma ndị jere skuulu ma ndị emereke adụ ekputu okpu ji ekpegha ekpere ọ aparị aparị of the highest order onye Igbo onye Igbo ejila ekputula okpu maka ọwụwụ ndị ọwụwụ okpu okpu ahụ kumara gị okpu ahụ ịghara onye Igbo ejikwara akpọli ishi ala nye ma ihe a kpụrụ akpụ ma ihe ma ihe akpụha akpụ ọ nji ka onye igbo chọ ịgọ ọjị ya edu edu ya chọ ịgọ mmụọ ya edu edu ya chọ onye eguzoro eguzoro E- onye igbo ejila esekpula ala ke ụmụ- ụmụaka ugbula ka megawo echi e- ka ị chọrọ ịgwa nwaanyị sha a ga-alụ ya ya esekpula ala were ya esekpula ala were Igbo- Igbo- ọ bụghị Igbo Hey, ọwụghị Igbo echi gị nwema gị nwema nsogbu na alụmdi na nwaanyị gị gịcha ahụ nwere onye mere gị machi ịpụrụ ụzọ laluo ohe bịagani before ya abịa so nwoke igbo eji agọ ọjị ahụ nwoke igbo eji agọ ọjị ri abịanụ nwoke ri ahụ ọ wụ onye tọrọ ọkwanụ onye echiri echichi enwere mkpa okwu onye echiri echichi enwere nga oru ya wụrụ ihe mmụọ iwale nwere nga oru ya wụrụ ihe mmụọ onye ahụ chiri echichi ahụ onye ga-adara ọjị wa mhm. maka ejila ajọ ejila anụkara were ọjị wa eji agọ ọjị agọ tupu awa ya mhm. eji eji ọjị agọdo mmụọ onye ga-eme ya wụ onye mara na ha o mega ọ nji ka ndị gwa gị sị gị nwaakịrị ọ wụde nwoke chọ ịwa ọjị ọ wụ nke nwaanyị ka ya o nwere ike wụrụ mma ya ga-eji ọjị ahụ kwufuo okwu tupu enye ya nwa ya ka nwoke chịrị ngwa ha ụwa okay that means na nwaanyị na-agọ ọjị na but ọ naghị awa nwaanyị ọjị ji- nwaanyị ji agọ ọjị nụ nwaanyị ji agọ ọjị nwaanyị ji agọ ọjị gịnị mere nwaanyị ji agọ ọjị nwaanyị ji agọ ọjị oji na ụfọdụ ndị nwaanyị ejila eme na ịwa ọjị awa nwaanyị nwere ike gọcha ọjị were ọjị ahụ o ji nụrụ n'okwu Mm. dọma na em, ndị ndị ọgọla ya o nwere ike wụrụ ndị mmiri ya o nwekwanụ ike wụrụ ezumezu ya ya ewere ọjị ahụ kpa ha oji nuru n'okwu dọma na nwa ọ ga-awa ya awa jụwala kama ọ ga-agọ ọjị rekpa ha mmiri nwaanyị kakpa werekwa mmiri gọọkwa mmiri kwupụkwa okwu but ọ ga-awụ mmiri ahụ ya kwụcha okwu ahụ ya dọma ya kwụcha okwu ahụ ya ewere mmiri ahụ o nwere ike wụ ya n'iko ya kwụcha okwu ahụ ya ewere mmiri ahụ dọma iwara ama kpa m ga-ejikwa oyigbo awa enwere agbụrụ mm-hmm. agbụrụ nwaanyị nwere enwere hmm? agbụrụ mm-hmm. nwaanyị nwere nwoke na nwoke ya ke agbụrụ nwaanyị rị iche agbụrụ nwoke rị iche agbụrụ ahụ nwaanyị nwere eh, e nwere ihe nwaanyị ga-eme ma agbụrụ ahụ ha ga-anaba ya eh, m ejikwuru otu ihe ga-akọwa ihe m kwuga kọọla gị m eji ama amanụ ha ewu ihe m eji ihe gbasara science m ekwuo ya n'English enwere ihe a kpọ sender

ile anya the two of them um, sender ahụ na receiver ahụ ejila arụ the same ọrụ Oh, yes. Mhm. Ejiri- the- the kpa e jiri wa- waya ha rị iche kpa e jiri waya ha rị iche ọ kpa ọ rị ebe nwoke na nwaanyị nọ abịaghị spirituality so ị sị gị were ị sị gị were sender arụ ọrụ receiver ọ ga-awụ ọkụ gasịkwana gị were receiver arụ ọrụ sender ọ ga-awụ ọkụ Okay. Ị hụrụ ya? so nwaanyị bịa chọọ ime ma ahụ nwoke ahụ megara he o mega enwekwa ọ ga-eji mechaa ya ha ha gaa ya gaa aka gbara ya maka nwaanyị wụ kpa aha ya jiri daa nwaanyị wụ nya he eji anyị anyị he nyị arụ he rị heavy you are mm-hmm. and ị bịa n'ụlọ elee the heaviest part of the house all the foundation yes so nwaanyị wụ foundation achọrọ m chike eh, ọ foundation ahụ ka nwoke rụga ahụ ọ rụga elu ya mm-hmm. ọ njika ọ rị mma nwaanyị eh, ime nwaanyị nwaanyị ịnọ na di ịgba iro maka ị ga-eji otu foundation rụọ ụyọ abụọ ị ga-ewere otu ị ga-ewere otu foundation n'ụyọ ị haala ga-eji ya arụ ụyọ abụọ kama ị nwere ike were multiple blocks jido elu foundation nwoke me ahụ nwoke me he nọ elu he he efega efega nwoke me nwoke me he floatuga efloatu ga iwara nwanụ nwaanyị na nwoke ahụ he gwile egwi he grounded rooted n'ala so nwaanyị nwerela problem ọ ga-eme affect the whole area of the building foundation crack ya na ụyọ ahụ must ụyọ ahụ crack a na-etekita ụyọ ahụ nwere ike ịda but e nwere ike nwee crack up achọọ kpa a ga-eji mee mechie ya ọ ga- ebe ndị ọzọ a ga-enwe problem Mm. ị hụla ọ kpa nwaanyị rị na mmụọ ị hụla ọ njika ndị Igbo ji gbagichi ejila apala ala apa Okay. Wow. Eh, so eh, nwaanyị nwaanyị position nwaanyị nwere kpọrọ ha ọ jụka nwaanyị enwe ike enwe ihe eme ihe nwoke emega nwoke nwoke kpa aha ya jiri daa ke he kega ekega he ọkụ ịma na ọkụ ọkụ ị ga-egidefu ya aka but ị ga na-ahụ ya i tiye aka ha ọ ga-emeghere gị ị ga-efilu ya but ị ga-egidefu ọkụ aka ọkwa kpa ikuku rị ikuku ị ga na ị ga na-ama shi ikuku kuga enwekwa ndị ị ga-eji megide ikuku aka ọkwa nwoke iwara kama gị ji aka gị ime aka kpa ga-ekuru mmiri mmiri anọnụ gị aka ga-ahụ ya shi mmiri nọ gị aka ee gị ime aka kpa ga-ekporo aja iwara ihe ndị niile a wụ ihe ejiri ihe ejiri kọwaa nwaanyị hụrụ ya ọ ihe eji gwa gị sị nwaanyị nwaanyị wụ ntọala ahụ hmm. ọ nwaanyị nnukwu ala ahụ ọnụ ka hmm. i merụọ ya ọ ya merụọ onwe ya shi o merụọla ala so position ya as a woman is very sensitive ọwụghị ihe nwoke mere ị ga-eme no ime ihe nwoke mere arụ ị ga-ewe a ah, enwere ike aga aga aga akpucha ya akpucha maka nwoke fega efega nga nwoke gị n'otu nga ahụ ị dọrọ adọrọ di ya ihe mere ala gị onye ọla ga-efeel ya maka ọ gị wụ agalaba ahụ ji igwe ịwara agwa gị sị nwaanyị awa ọjị ọwụ iji kọwala gị ihe ndị niile wụcha ihe ndị ahụ edere na library iji kọwala gị sị lekwa awụrụ nwaanyị eji eme ya ka anyị eji akpọ frequency lekwa awụrụ nwaanyị eji eme awụrụ ya a ga-anabata nwaanyị ịwa ọjị maka nwaanyị ịwa ọjị ọjị ahụ ọ gbawaga ya agbawaga mm-hmm. so he the symbol the symbolism wụ o separate ga ọjị ndị ahụ eseparate ga and ọwụhụ in her nature to separate okay. but in her nature to bind together hmm. ịwara emi ọ njụka gị ndị nne m ka rị ndụ ị ga-ahụta na no matter kpa unu ejila ka una a ga-enwe that unity among them ịghọala otu the moment mama unu nwụrụ ga-ahụ onye ọla onye ọla eti isi onye ka eti ebe onye ka eti ebe onye ka eti ebe maka ihe ji unu ọ wụ nne ahụ ịghọala ọ wụ ọrụ nwaanyị eji arụ na mmụọ ọ njika nwaanyị enwe ike nọ ka a- a- a shị ya separate ma ahụ ejila eke ile nwaanyị ala nwaanyị ejila awara ọjị ị na-abịakwa n'ihe gbasara ọjị ọjị ji eji aka ekwuru onwe ya ụka ịwara e nwere ọjị ndị igbo eji akpọ ọjị ọjị ogbu Okay. gị wee ọjị ya bụrụ shi ọjị ahụ enweghị nga o shiri gbawa o jikwa nọrọ kpụụ Mhm. ịwara ihe mere ndị igbo ehe mekwu okay ihe mere ndị igbo ejila ejila gworo eme ihe ọbụla ke ndị awụsa ji akpọ gworo gworo. gworo ji agba mkpị abụọ ihe ọla sọrọ gị ji mee gworo mkpị abụọ ka o ji agba ịwaala Okay. abịakwa na abịakwa na omenala igbo e nwere ọjị ndị eji agbakwa mkpị abụọ ọjị ndị ahụ eji agba mkpị abụọ eji akpọ ya ọjị kụrụ aka Okay. ejila akpala ya akpa ọwa ọwụ ọwụ eh, bad o- eh, ka nwa bekee ji akpọ ọwa arụ bad omen ma ya ma ọjị ogbu ọjị ogbu ejikwala akpala ya na eji atụfu wa atụfu

ị na-agafecha ke gbara mkpị abụọ gị ọjị gbara mkpị atọ ọjị gbara mkpị atọ wụ ọjị ikenga ọwụ onye ọla ji awa ya ọwụhụ onye ọla ji ata ya kama ndị dibịa ji awa ya ndị dibịa ji ata ya na ndị ọzọ chiri echichi ịwaala maka eji ahụ ya ọjị ọwa ọjị ikenga ihe eji enyekarị ya wa arụsị wụ mmụọ ka eji enye ya ọwa ọjị ikenga ejila awala ya shị awa ya kpaa unu nọrọ na gathering kwana eweta ọjị ewechi ndị mgba gị na ọjị akpọ ndị m kpọla ga ọjị gworo ọjị ogbu ọjị kụrụ aka ọjị ikenga unu nọrọ gathering eweta ya o nwee onye nọ nga ahụ nwe ihu mmụọ enye ya ọ na-ama ihe o ji ya eme nga ọjị ji ebido maka ọjị ji ekwu ụka ohe ndị ebido ọ gwara gị o nwere ihe ndị ọ gwara gị nga ọjị ji ebido a na-ekema ya ọjị gbaa anọ asị gị ọ gbazuru agbazu ịwaala maka anọ anọ wụ ihe zuru ezu a mhm. complete circle ọjị gbaa anọ shị gị ọ gbazuru agbazu ya gbara eke gbaa orie gbaa afọ gbaa nkwọ mhm. hụrụ ya ọjị mhm. agba ise asị gị ọkwa ọjị ọma ịwaala ọ gbazuru agbazu ọwụ a ga-amụ a ga-aba maka ọjị gbara ise wa ọjị ọma ọjị na-agba isii wụ ebe o ji arị ebe ọ rịga tricky ọjị gba isii mhm. maka ndị Igbo ndị Igbo ji arị conscious of number ọjị mhm. gbaa isii agwa gị shị ọwa ọjị okwu na ụka ee ihe mere o ji wụrụ ọjị okwu na ụka ma agwa shị ọjị ikenga ọjị ikenga gbara atọ isii wụ atọ abụọ ha gwa gị ọwụ dike na dike zukọrọ ịma na ọwụ ọwụ ụwọ Oh, eh. onye nwekwa ọ gbaa isii ọ wụ ọjị okwu n'ụka so ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme wụ ya bụrụ onye mara na ihe o mega ga-ewetu otu Okay. iwetu otu iwetu otu ahụ ya kwụ ise gaa na ji ise ahụ ise ahụ gọma ihe ị chọrọ ịgọ Eh. ee Ya bụ- ịma na họla họla nwere kpa e si eme ya Mhm. Dede, dede, a na-agọnụ ọjị before a waa ya. ee gị ụlọ ịma ee e- agọ le gema ntị eji agọ ọjị tupu a waa ya ee but a gọcha ọjị waa ya e nwekwara ihe ọzọ eji agọ because ọjị ahụ gbaa for example gị hụ ọjị gbara ise na ị waala ya ọ gbala ise ee e, onye ọ na-ekwu ka nụ ya elu then ị ga-ekwupụ ụka elu ise ahụ ọ gbara that's what I'm saying ebe ahụ ka m na-ekwuga na ịwa- ịwa- ị gọcha ọjị waa ya ya bụ isii then tupu mm-hmm. ga-enufu mmanya because ị gana anụ ka a just gọcha aga ị gọga ahafụ ị ga-ekwu ụka based on ria o siri gbaa so ihe anyị na ga-ekwu tupu ga-ekwu ya ga-ewetu otu dede m e nwekwa ndị chiri echichi ugbu a na-amaghị ihe anyị na-akụ ka mgbe bikonụ geekwanụ ntị ndị TikTok geenụ ntị ọfụma o, ndị Facebook na YouTube ama m onye nna akpachi aga m akpọrọ aha ama m ndị na-agba ihe o nwere ndị nna m gara ebe m gara ha gbuo ọjị ha gwaga anyị ebe ọjị ahụ dị ibu na ose o nwe ndị na background na-agwa ha ihe a ga-eme bikonụ geenụ ntị dede ngwa na-ekwukwa maka How we- amaghị m nke a before olu eji ya bụ isii ehe, eh, maka ihe ọ gwara gị ahụ ịma na ọ ga-eji ọjị agba afa ihe ọjị ahụ gwara gị wụ gị hụ kpachara anya Ehe. and why o jiri kwuo ya o nwere ike tupu e- chi echi ahụ ji ị ga-ahụkwa nsogbu ga-esi nsogbu ị ma ebe o si ga-esi bịa ọ gwara gị sị a ga-enwe okwu na ụka ị ghọtala ịma na okwu na ụka okwu na ụka ọkwa a na-ekwuzi ya ọkwa okwu na ụka ọkwa ee Maazị Eweliwe, ị chọrọ ịgwa m ugbu a eh, na Mm. e bute ọjị ahụ ugbu a eh, without inwe idea na ọjị gbara isii mm, na a waa ya ọ bụrụ isii aha na ọ that na something significant might happen of course ọwụ na ọwụ na m chọrọ ịgwa gị ihe a something eji eme over and over and over and over and over again so anyị ekwugahụ ya on assumption ihe a wụ something a practiced for thousands of years and the, the result is always the same Ha. Mm. Mhm. So, mana because of gema- gema ntị, ọ maka this ọ maka ọjị isii na ka ndị nna anyị ha jiri kpọọ chọọchị ụka maka ndị rị na ya wụ ndị okwu na ụka na ọ ihe mere wo ji wụrụ ndị ụka ndị okwu na ụka so amanachi anwụ ejila ekwele ekwe akpọrọ m ndị okwu n'ụka ịghara nwecha nwe na ndị ụka chukwu enweghị chukwu ọfara mgbe ọ ndị okwu n'ụka ọ wụ ya wụ ọ wụ ya wụ ọjị isii ahụ ọjị agba agba na asaa ọjị agba asaa ọjị gbara asaa e ji egburu ya anụ hmm. Hmm. e nwere ị ga-eji were ọjị wụchi ị waa ya agba asaa mm-hmm. mana e ji ihe nara gị ya ji ego ọ ji ihe nara gị ya maka ha ha ilega ha hụwo asaa ji ya oke ya nwa bekee ya shị gị ọ ji e reveal destiny enwere enwere enwere profound progress n'ihu that mm-hmm. cannot be stopped oh that thing igba gị so o nwere nke ọ ga-agba o nwere nke ọ ga-agba nwa agbafụrụ ya egbe so so ha na-eme it's like ha chọghị ime e ga-ebido na ngwa celebrate ma o nwere nke ọ ga-eme nwa gbafụrụ ya egbe nwere nke ọ ga-eme egbuola ya anụ asaa asatọ itoolu ma ọchị ọwa ọsụ o ruru ebe ahụ he ọ ihe ọma ihe ọma ka ọ na-atụgbu okwu ya ọmụmụ ụba wealth just name it ọ ihe nọ n'ọjị igbo ya kpakwa kpamchiri gba gị ọjị wu isi ji ọjị wu isi ji wu ala ọjị wu isi ji ka ahụ ọ wụ okwu ri omimi akọwaa m ya nga anya ga-afụ ọjị na ji wu otu ọ njuka ịma igbo amara naghị maka ndị nna nna anyị ha emeghụ naanị spirituality emekwara ahụ scientist mm. ị wee ọjị na gbọwa ya mm. ị hapụ ya nini ga-eme ya egojie gị gbuwaakwa ji hapụ ji nini ga-eme ama m na ị na-achọ ịgwa m na ị gbawaa ọjị mhm. hapụ ya ị gbawaa ọjị ị wachaa ya na-aba ka egbu aka ahụ ị wara awa nga abụọ mm. mee expose the inner part what will happen I didn't I didn't know anything physiology ndị be nwere ọjị wee ga ọ ga-eme oxidize. Gaa kọtụ gaa kọtụọ ji hapụkwa ji ji emekwa the same thing. Okay. Okay. Ị na ga-eji onwe gị lekwa ndị e ji mara shi ihe abụọ ndị a nwere the same um, character. The, the mm. element, elements ndị fọmụrụ m, one day they form room, they are actually the same form. So, mm. if you back that, even more about o shi bịa wụ the same. The same. You know, because ndị Igbo ndị Igbo ji akpọ ha according to kpa chi ya jiri kee ya and ihe anyị ndị Igbo ji akpọ ji ndị Igbo ji akpọ chi okwu ahụ ga-ekwughachi a bịa ndị ụka sị ha ụwa nweghị chi a nweghị nga o shi relate to their god igbo na-agwa gị okwu chi ihe Igbo kwuga gị wụ the those atoms so fọmụrụ the hmm. molecules a sị onye na chi ọ kpa chi ya jiri fọm onye hmm. so chi ọjị na chi ji shi otu hmm. okpukpe igbo mere understand very well Mm. You are. Yeah. so now eh, so nke a bụ na ọjị ọjị now so ị Mm. na-achọ ikwu nke anyị na-eri ji Mm. nke anyị na-eri ji indirectly na ọ dị suppose ịbụ the same day the same thing ka a na-eme Otu- like okay today anyị na-ekwu okwu ya ugbu a ndị Mm. ha na-eme ikeji ikeji ndị ọ kwa ihe a, Ọhafịa dị ka ndị ole na-eme ikeji today Mhm. so now Mm. ike ji ọ dị iche na iri ji or ọ bụ the same. Eh, ị lee anya eh, lee anya eh. mm, e nwere em, let us anyị werekwala aha a kpọga nwa mhm. ike ji wụ ike ji eke ike ji eke ikekọta ya ike ji ọ wụ ya ike ji ee so o nwere mpagide ọ kwa e je-ebu ụzọ ọ kwa e je-ebu ụzọ harvest ya ji

a sị ihe nke onye si eme ka e kwesị ịkpọ ya ike ji ị ga-ekwe ericha ji i richa ericha ga-eje kema ya ji ga-eke ụka i si ọba ji gị weha ga-ekema n'ọba maka i si ubi gị weha i si ubi gị weha ga-eke ya kechaa ya n'ọba ji ya wụ ike ji ahụ so ọ kwa ihe nwa celebrate ga-awụ ka enwe weghara from igbu ubi enwere ihe m chọrọ ịkọ enwere ihe m chọrọ ịkọla anyị ịma eh, ihe gbasara ji mm-hmm. enwere ihe eri aha ndị Igbo eji ekwu eme emume iri ji mhm. i lekwana anya ga-ahụ shi ejila eme na ya otu mma mhm. ejila eme na ya otu mma enwere ike eme ya ọnwa i lee anya nna ndị ekega ji ha anyị nọ na-awụ ọnwa nwa bekee nke ka akpọ April eh? eh, maka e bido ị ga-anụcha obodo mbụ eriela ji nwere ike wụrụ ebe ending of June or mbido July eh, a ga-emegide ya emegide ya emegide ya tiri ndị ga-eri ke nwe septemba maka igbo ji eme ihe kpechiri hmm. kpechiri nụrụ kpechiri nụrụ enwe ndị ji pụta rie ndị ọzọ eso manwụ erimabe ji he ndị ekegabere iwu ike ekegabere ji ahụ echiga he nwe nwoke nwe celebrate gawa ike eke ah, which is very understandable mm-hmm. ịwa so o nwekpọghara anyị si erigahụ ji well o meanụkwa shị that process of ike eke agaghị eri ji o but ihe m kpọrọ ya wụ ha ọ wụ ọ wụ ike ji awụlaha ya from from uh, the uh, from farm a na-achọ ka ha iti ji ọba ji a na-eti ji ọba ji eji eke ya eke ala ya anụrụ di ya eke ya dumacha nụ ya wụrụ ya ọ he nwe emega ma gị follow follow ma the meaning literally ga-ahụkwa shị ọ kpọrọkwụ na mmụọ ndị mere anyị giri chi ma eji eme ha wụ eh, ngwụcha afọ na mbido afọ ebe ala anya ga-ahụ shị enwere emume ndị ọzọ eji eme la enwere ndị nọ Enugu eji eme ha akpọ ha eji akpọ eh, ikpotu ntụ mhm. eh, ị ga-ajụ onwe gị sị ntụ chibụrụ ele mme eji ekpotu chibụọ na ele the time of the day eji ekpotu ntụ kwa in the morning Mm-hmm. Okay. Yeah. So, so, uh, so ele mme ọ dị gịkwa at the time of afọ a ga-eme ntụkwa nkwa ọ ga-awụrụ in the morning of the year. Mm-hmm. At the beginning of the year. Ndị be ka anyị ga-eme ha kpọ mgbugbu ụzọ. Mgbugbu ụzọ wụ um, uh, mbụbụ ụzọ. Mbụbụ ụzọ wụ ịclear road. Mm-hmm. So ga-ajụ onwe ele mgbe eji asaghị enwe onye ga-asụ ụzọ maha anyị asụ ụzọ maha in the evening ọ wụkpọ okay ya azaghị ihe ndị akọwagala gị sị ha wụ mbido afọ ka anyị nọ ịhụrụ ya emume ndị niile kọwagara gị ihe mbido afọ ka anyị nọ n'agbanyeghịkwa sị ndị obodo ụfọdụ ji eme ke nwe at the wrong date because onye ọla na-emega nga ọ ga nga ọ ga eme ya but gị ehe, gị lekwa anya ya wụrụkwa within that same season ka nwe kwesịrị ime ya. o nwere ike na nwe ka enwe ndị kwesịrị ime ke nwe maybe na ọgọst na nwe na-emega ke nwe june or july de- depending on mkpa nwe jiri eh, ma nwe feelirila nwe comfortable but ọkwa ọgọst na he nọ- he na july na ọgọst all the same the same within the same season ahụ ya wụ ha anyị kọwaga ihe echighị anyị chi afọ agwụmana achọla ịba afọ ọhụrụ so onye Igbo kọwagara gị wụ that na afọ ke ahụ agwụla abamana afọ ọhụrụ ihe ọha ahụ iri ji ahụ ọ wụ otu n'ime ndị ọ kọwaga ke abụọ ọ wụ ndị Igbo nwere ihe anyị mechara achọ a shị Igbo nwere ihe a kpọ ike mma na ọfọ mm-hmm. eh? ike mma na ọfọ ahụ immigration process mgbe e ji a shị mmanụ shi mba maka onye Igbo ji anụ ka ya chịa ndị obodo ahụ kpagbuga ya afụọ shi obodo mgbe jem obodo ọzọ sị ya ga-eje nọrọ ebe ahụ hmm. ya bedo ya gwa ndị ebe ahụ sị anyị wụ onye ebe rị kpa anyị chụmahakwa na ya chọrọ shi ya nọrọ ebe ya ezinụlọ ya nwa gbaala nsogbu ọsọ e nye nwo ala nga nwo ga-ebi e nye nwo ala nwo ga-akọ ugbo ọ njụga gị bi obodo agwa gị sị gị na ndị rị kpa kpa bịara abịa ndị rị kpa bịara abịa o nweghị e, e, ebe ke ndị obodo ndị n'obodo e, nga ụzọ iri ụzọ itoolu bịachara abịa yụala esoghị mgbe ehi mana ndị obodo ma ndị ehi makwara ehi makwa nwere ebe nwo shiri bịa ịwala mere ndị Igbo jiri mezie obodo ọwụla arị ihe a kpọ ọwa okwu community ebe ọwụla i si bịa a ga-anaba gị ịwala kama ndị Igbo nwere ihe e ji eme ma gị baa maka ndị ahụ isi amanụhụ amaghị onye ihe na-akpa onye amaghị onye ihe n'obi onye nyakpa asụgharị gaghị baa amaghị ma agaghị asọrọ gị ahụ or ị bịaba igbu nwo egbu ịwala so ihe nwo na-eme wụ agwa gị a ga-eke gị ọfọ ịwala emi so that a ga-enwe ịgba ndụ so that ị ga-amara shi ị wụọla ị wụọla part of them ị ga-eme nwo ihe ọjọọ agakwanịhị eme gị ihe ọjọọ gaa tikọ ọkwa ahụ ọ ya wụ ihe that their immigration process ike ọfọ ahụ at times nwere ike last ya for two years ọ wụ ha ga na-eme ihe ha si ikpe mere otu ikpe mere otu echi bie ya aharị mma eh, kuma. Okay. Mhm. so e kee gị ọfọ ahụ iwala ọ sị emechasịa ọhịa ngwa gị emechi ike ọfọ ahụ iri ji ji awụ a kind of part of the ceremony e ji eme iji naba ndị ahụ gara through that process ị hụrụ ya so ihe e celebrate ga actually enweghị anything to do with harvest ọ wụ iji ọ wụ iji naba ndị ahụ gara through that process because like ọ wụ a baa n'afọ ọhụrụ so ndị ahụ awụọla awụọla ahụ indigenes of that obodo so ha ọrụ onye ndị other the former indigency ga-eme nwa nwoke nwe gakwa emefu ya ịghara although the process or the system emere ya interrupt ebe 1600 Mm. Well, emere interrupt very well na some communities, ebe 1600. So, ya na-emezi ya e create another monster that should not should have existed. ala so ọwụ ya wụ problem ndị Igbo nwere emere interrupt but ọ wụ process o ji awụ every iri ji ka eji anabata ndị ọhụrụ n'obodo ah, all that part of the celebration and emecha ndị ahụ arịkwa ibe nwo you know ndị ahụ integrate into the society into the Eh, eh, onye igbo aga nụ ka chi eh, gị no nnụ ga-agba ndụ and ọfọ ahụ eji eke ojileke na-erutechi Hmm. Eh, a ga na-amonitọ gị na-ele gị na-ele ma nnọ gị mkpa ụkwụ onye ọla ka eji eke o nwere onye ọkpa wee lekwa akpa gwa gị asị gị ole anya gị ekwe asị gị lahụ ebe isi ala onye m chọrọ iji ugbu a ma onwe ndị na-abịa na ha bịakwa asị ha mba because ọ bụrụ na onye rụọ ala na nke ya

jụọ ajụjụ ehe Ee, a ga-ajụ ite. Ee, Ọ ajụ bụ a- ebe ajụ a mụtara ala. Mm. Ocean, eh. Wow, that's a good one. Kai. So, oh yeah, oh, so ka akọbala na-ekọbala nta iri ji na na ịwa ọjị na ọ the same thing. Na ebe a nọ na-awa ọjị bụkwa na ji ka a na ebe a nọ na-awa ọjị bụ na ọ ji ka a na-eri. kọwara ọfụma ndị tiktok unu anụlanụ ihe dede maazị eze mmụọ gwara anyị taa maka iri ji the main thing m pikikwa from it bụ na ji na ọjị bụ otu ọ ụmụnne otu ebe ka Mm. Yeah, how- and enwere enwere enwere emume ji dị very very strong hmm. ụfọdụ ga-awa ihe m kwuga ụfọdụ agakwana awa ihe m kwuga but ihe m kwuga na-arị o miri emi hmm. ị bịa n'ala Igbo e njọkụ eh? Eh, eh. amabụ ị nụbela aha before mmaji anụla m mmaji yes sir mhm. ok njọkụ wụ njọkụ wụ enwere eh, njọkụ wụ isi njọkụ mhm. mhm, njọkụ wụ isi njọkụ ji Em, isi njọkụ ji ahụ wụ aya aha na ihu spirituality because igbo spirituality wụ ahịajọkụ Ị wala. Ha dị ha dị mma nabụọ n'ihu ha dị mma nabụọ n'ihu Igbo spirituality. Njọkụ na ke eji akpọ igwe. Igwe. Eh, the real name for igwe wụ igwekala. Okay. Ọgbakala ọgbaka igwe agbakala ọ na-anọ elu. you see is is is more light than uh, feather you mm. ala ọ na-elu because onwe m ahụ ihe iwe ga ada na onwe m ahụ mmehie ọhụ njọ wee ga ya ada Ehe, ndị ndị m gwara gị ọwụ enwere ike bie obodo ị ga ada hụ njọkụ ị ga ahụ igwe maka tupu mmadụ eruo nga ndị katọlik nọ kọpịrị his holiness ịwala ọwanye tupu na ndị katọlik ha kpọ his holiness na ndị m gwara gị na-awụ mmọnwụ malawala n'ala Igbo ejila elili isi nwa eli hmm. ọ ihe mere m ji gwa gị sị na ọjị ọjị ahụ eji ata isi ji ejila elili isi nwa eli na nke eji elisi isi njọkụ na isi igwe ewu ma akụgharịrị ji ọwa ji ahụ ka eji bụ chichi nwa ji anụ maka e believe na wisdom nwa nwere ekwesịghị ha ịpa ịpahụ ya ala ala mmụọ ka ọ na-abara anyị uru maka ndị enweghị enweghị ntụpọ ịwala asha mmanụ rị righteous mmanụ rị holy ọwụ dat njọkụ ọwụ ndị igwe ahụ ọnjụ ka ndị eze ndị zaga igwe amahụ the meaning of igwe nwa zaga hmm. igwe kwara ihe eji akpọ nwaanyị igwe wụ ihe eji akpọ nwaanyị ya wụ nwaanyị igwe hmm. kama ihe eji akpọ nwaanyị njọkụ mmaji mmaji ekpa eh, ndị nze nwaanyị nwe ji aza lọlọ nwaanyị njọkụ ji aza mmaji ọhịkwachirinụ n'aha ahụ before nwaanyị igwe kwanụ ji aza nwaanyị igwe kama igwe ka ala na njọkụ awụ the highest level of spirituality ndị Igbo ndị Igbo nwere spiritual rank so ama ya ndị duru na agbara nze but nwa ndị nwa agbara nze na ndị duru awụhụ anọhụ the same category ndị ke ndị ke nụ anụhụ ndị anụhụ like living ghost anụhụ like living ghost that njọkụ eh, mm-hmm. isi njọkụ ahụ na eh, mm-hmm. igwe eh, tupu mm-hmm. ndị eze abịa corruptụọ the name shanwụ na azagazi igwe amahụ the meaning of igwe nwa zaga igwe awụghị a ruler igwe wụ his holiness iwala ma gị kwume ya n'ọnụ ndị nwa bekee ee njọkụ wụkwa his holiness because o dipendịrị ke ee ịma o- o- ndị igbo asị ọkwa mba na-achị n'olu n'olu o dipendịrị ke ndị ahụ mere embrace ọnjụ ka gị bịa ga-anụ aha ndị ahụ na ee, aha surnames people zaga most of ndị igbo ji mee surnames wụcha spiritual ee, positions like Yes. osuagụ like osuji like osuala ihe ndị ahụ wụcha spiritual position ala ehe so, em, eh, ge- ge- ge- duru Mm. Iwala duru nọ the same category with agbara. Mm. Iwala eh, so ha wụ ndị another level of uh, spiritual uh, position ndị Igbo nwere. So njọkụ ahụ ga-akọwala gị the real um, mystic nọ n'ihe gbasara ji ịma ji ejila nwụrụ anwụ egodi isi ewepụta ọ dị mgbe anyị wee itinyekwa ya n'ala ọ ga-epu that's the point na ji ejila nwụrụ anwụ so eji enwe ihe emechara rie isi ji a ga-akọgharị ukwu ala ịwala and ha akọwagala gị m ma na ịyọ arị ụwa ịghọla ehe m ma na-enye ụwa ọzọ ehe m ma na-enye ụwa ọzọ ihe anyị na-akọwa ugbu a mana o nwere anụ ọ na-ara m ahụ iri anụ ụfọdụ because na m ma na anụ ewu na ihe na ihe egburu egbu ihe anyị na-ekwu ugbu a ji ugbu a bụrụ isi ji ihe ihe ọ ga-emekwa m ugbu a iri ji ara m ahụ life is all about recycling oh my god anụtụbeghị m nke ahụ that is a good one eh? ọ ya wụ ha kọwara shị eji ayọ ụwa ayọ maka ji ejira nwụrụ anwụ ahụkwana njọkụ abịakwa na nke njọkụ ahụ elie ahụ ya ahapụ isi ya eji edobe isi ngoli ahụ ụmụ ndị ewucha ọnụ ya nga ndị katọlik na ụmụ a

Hmm. okay dede m ị kụzierela anyị ọfụma before anyị na-agbapụ ya ọsọ nke taa ka ihe a o nwere ihe ị tụtụrụ aka m chọrọ ka anyị kwuo maka ya next next week isi ikwutere okwu osuji na isi ji na ihe a osuji osu agwụ na ihe a m chọrọ next next week ka anyị kwuo maka ihe a osu and agwụ because ị ma na anyị kwuru na osu adịghị n'ala Igbo bịakwa na ọ ihe bịara abịa then agwụ amanụ m amatala m maka agwụ but m ga-achọ ka anyị jiri otu anyị nwere like osuji bụ aha mmadụ Mm. mana onye ahụ awụghị osu osuagwụ bụ aha mmadụ onye ahụ awụghị osu no ịma eh, em, Eh, imega ịwa agaghị mhm. ihe bịara abịa n'ala igbo wụ the osu caste system

ọwụhụ ọwụhụ na ọwụ somebody eh, ọwụhụ something ọwụhụ stigma it's just that it's just that a na-ababa idea nwa bek- idea bekee elu ya then e may even though they arịfịaga to self we we may not even have the quality to become uh, these people ịwala because they are prominent noble men ịwala that ndị Igbo eji eme ọnụ maka enwe mkpa maka ha- nga that them should awụ

ngwa dedem ọ ihe anyị ga-ekwu maka next week maka osu biko ndị te- ndị ndị tiktok ifeko thank you so much i saw you just uh, you just joined thank you so so much my brother Eh, eh, ndị niile joinere anyị asa mma Ah, so you too. Ndị niile joinere anyị na TikTok. Thank you so much for joining. Anyị ma na ọ ihe Igbo ka anyị na-ekwu nunu. Anyị na-akọwa dedem Maazị Eze mmụọ na-akọwara anyị ihe gbasatara ọdịnala. na omenala Igbo because ihe anyị na-ebutere unu every Friday bụ omenala Igbo efula omenala Igbo akụkọ ndị efu biko ka dedem maazị eze mmụọ nyezie anyị last words one minute last word ihe gbasatara otu anyị ga-esi na-emuvukwa forward na-edo edo ọnọdụ ndị Igbo so suppose ịdị dedem eze mmụọ biko nyere anyị closing remark ọ bụrụ ndị ọcha ndị Igbo ndewo m. Um, otu ihe m chọrọ sị nnụ jide aka wụ igbo wu mmụọ igbo wu mmụọ mhm. ya doo onye igbo ọla anya na igbo wu mmụọ maka ihe ọla ị mega ntọala ya nọhụ na mmụọ ọ ga-enwe isi igbo wu mmụọ ihe ọla sọrọ ya wụrụ enweghị ihe n'ala igbo ehimahụ ejighị mmụọ hima maka ndị igbo ma na anyị wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ igbo wu mmụọ ya doo onye ọla wu onye igbo anya eji m agwa ndị wu sị anwụ chịga ọchịchị sị ya ma ị chịga ala igbo ihe ị chịga mmanụ na mmụọ hmm. gaa nọrọ n'ala igbo azụga ahịa ahịa ahụ ị zụga ọ mmanụ na mmụọ zụga gị iwara maka ọwụ naanị enweghị obodo ị ga-abịado n'ala igbo ya wụrụ naanị mmanụ bi ya mmụọ sokwa biri n'obodo ahụ ọ njike a na-agbago okwu amadụ ọha agwa gị ma obi ndị rị ndụ ma obi ndị nwụrụ anwụ n'obodo ahụ ọ njụka gị nwee ihe i mere ya ya avụ oge maka ọwụ naanị ndị dị ndụ ọkwa ndị nwụrụ anwụ onye igbo ọla ya nọrọ gị uche sị i wu mmụọ ọ njikọ onye igbo ejila akpọrọ isi ala nye ihe ọbụla enweghị ihe igbo ji efe maka mmụọ ejila efe na mmụọ ibe enweghị ihe igbo ji efe andụ ka anyị dị iche anyị achọghị ịma kpa ndị ọzọ ji nọrọ kama awara anyị nri a ndị igbo egwa ha nyecha anyị kpọọ isi ala nye ihe ọbụla ma ihe nọ elu ma ihe nọ ala ha nya ndị ha nya ndị mmụọ ọ ndị ichie anyị ji eme wụ anyị anwụ ji agọ ọgọ anyị ji agọ nwụ agọdọ nwụ anyị ejila akpọla nwụ isi ala ọ njikọ anyị ga-ewe ọjị anyị edu edu kpa m jiri du udu usi ama anyị achọọ ime ihe omea nga mmadụ ji eje lụọ nwaanyị ga-edu edu uche nnụ nọrọ ya igbo ekweghị oyefu onye igbo ọkwanụ ga-emegasị tupu obi ọma onwe ya nwoke igbo fụara nga emega ihe ekutu okpu ọ ma onwe ya biko wụọ onwe gị onye igbo ndewonu ndewo ndewo maazị eze mmụọ unu anụla na ya ndị otu m unu anụla na ya ndewo m ndewo until next week anyị wetakwara unu ee omenala igbo efula every friday ka anyị na-ewetara unu ya dede maazị eze mmụọ iheanyịchukwu anyanwụ ga na-abịakwa na-akụziri anyị ihe gbasatara omenala na ọdịnala ndị igbo gbagharanụ m ọ bụrụ na m asụtaghị igbo m ọfụma but otu ọbụla o siri m ana m a-understand ihe ọ na-ekwu ana m amụtakwa otu unu si amụta ndị otu ka chi fo nụ